ee ndị be anyị ife a ka nọ na-ewu omenala na Christianity omenala na ụka mm, ụnụ enego anya fụ na etu o sizi adị n'ala igbo ee site n'ife mere ọfụ ọfụ a matias na ebuka obi ee mana ọha ebe ahụ ka anyị chọrọ anyị achọghị ikwu ife gbasara matias na ebuka obi kịta mana anyị chọrọ ịghọta kedu ife mere ndị be anyị ejighịzi achọ ụka kedu ife mere ndị dị eso ụka ji wee na-eso ụka ee n'ịkọwatara ụnụ ife gbasara ife a anyị chọrọ ka anyị kpọọ ụnụ nwanne anyị nwoke prọfesọ Stanley Ezenwa o nwekwara ife o kwuru gbasara ife a geenụ ntị ka ụnụ mụta o nwekwa ife i nwere ịtụnye ị tụnye n'okwu a ọ na-adịkwanụ mkpa nne m ndị nkata ụmụ Igbo hmm, with my training and learning let me summarize ya argument niile anyị na-eme ebe a for all these years about ụka or no ụka ka m summarize ya ya as a doctor of theology and philosophy dr ezenwa stanley chuks i'm stamping my name on this particular day in this particular information m na-enye tata e butere ụka ebute na be anyị ndị be anyị abịa batala ụka ndị a sị ha bata bata wee bala ime taste ya bụ ụka ọ tọọ ha ụtọ ha wee nọtọrọ mgbe ndị butere ụka labara mgbe ndị ọcha labara ndị be anyị ọ nọdụ ka onye onye onye kpọbatala ụlọ enye ya nri ka o rie o richaa nri ọ tọọ ya ụtọ nri agwụgo onye onye nwaanyị buru nri lere nri er, bịa la- e- la, m, n'ebe anwa ọ nọdụ ka ebe me- for example ebe ndị mmadụ agbakọta eri nri some people abịa some people adịrị abịa then eh, ndị bịa na-erichazie nri nri atọọ ha ụtọ nwaanyị lere nri asị la ya erechago buru buru mm, ite ya ka ọ laa ha ewee sị ya mba ya jee site ọzọ nwaanyị alabagokwa nri agwụgokwa o nwezikwa eji ha ịlaba be ha ma ha sị nwaanyị ahụ ya esite ọzọ ụtụtụ echi ha bịakwa ebe a bịa ribe nri nri atọkwuzie ha nwaanyị na-esi nri asị na ya esichala ya alabago ike adịrọzi ya gịnị meziri ndị ndị na-ewe bezikwa were aka ha wee na-esikwa l'ụlọ na wee na-esi na wee na-erizi ọ ihe mere n'ala Igbo ụmụnne m ihe m na-agwa ụnụ bụ the summary o nweghị onye nkụzi no teacher ga-akụziri ụnụ ya etu a m si wee kụziri ụnụ ya tata l'ụwa niile Chineke nna kere e butere ya ụka ebutere anyị etaste ọ tọọ anyị ụtọ anyị ewee nọtọrọ iwelezi abanye sị ya jee l'ụka tata ọ jụ la ya ga-eje ụka ama m ụmụnne papa m ndị lụgasịrị then ndị lụsịrị di ọgọ mmụọ bekatara akwa la be di ha la ha jejelarị ụka mpa m bụ catechist ọ bekata ọ bịala akụ agwa nwanne ya nwanne nwoke ị bịala la di m ekwe ka m jee ụka papa m asị ya kpụrụ di gị bịa kpụrụ di ya bịa di ya sị ee nwoke nwunye gị sị ọ ya-eje ụka ee sị ya jebe oli ya agwala ya jebe ya agwala ya jebe lie jiwa ya aka o ikpe nwee ruola be gị o ya jebe ya hapụ ya ka ya jebe ntu a ka ha nchala esi wee bachaa ụka e mee ha mmiri chukwu from A to Z ụmụ agadi ọnachara ha 80 to 90 years na-agọ mmụọ eri ụwa ha niile gị na ha na-eje ụka ha chọrọ ma Christian CWO cloth tu a ka ha si ejesi ụka ndị di ha emecha tọgasịa ejebe ụka o nwe ihe a na-akpọ amaala l'Ụmụdara ndị a na-akpọ ndị amaala ndị amaala bụ ndị ọkpọkọrọpị dị na nze na ọzọ bụ ndị na-ata isi ọkụkọ ha agaghị ele hapụ ya na abasị ụka onwe ha esi ha jee o- otu ebe ibi ya ebe a, onye nke ọzọ je- jee la meeting of social na ebe a o je baa nke ya etu a ka amaala Ụmụdara esi ejuru ụka amaala Ihiala niile etu a ka si ebasị ụka nwanne m ọnwụ ha force na nke a bụ nke na-eme na this eh, 50 60 years ago ndị ọcha alagokwa since over 100 years ago adịkwa ama ama so n'ihe mere bụ na mm, na na ndị be anyị ebutere anyị ụka ebutere good mana ya anyị bịazi taste ya ọ tọkwuru anyị anyị anọzie so na nke anyị nọ na-abụzie nke ndị ọcha butere anyị nke a bụ nke anyị jizi aka anyị wee tinye onwe anyị ka anyị nọ n'ụlọ ụka tata that is why o ji dị difficult ịkpọpụtazi onye nọ na nke a tata maka nke ahụ ndị ọcha butere ndị ọcha akụzichala laa ị chọzi ịlaba be gị mana i kwezi ala be gị nọtọzi l'ụlọ ụka ọ ya ka anyị nọzi ihe a tata welezi arụ ụlọ ụka nke anyị wele ejele ihu wele abanye mmụọ nwa tata ọdịba ahụ ya bụ eze nwaanyị ma ndị knight ọ gbagote be catechist be nna m sị nna m ya chọrọ ka nwa ya mee mmiri chukwu anyị nwere ike ime ya la morning mass papa m asị o oh, oh, nwaanyị emee mmiri chukwu morning mass ebụkwa eze eze eze nwaanyị la be anyị ebụkwa dibịa n'ime abalị ya kụọ aka nna gị ọ nọkwa ya nna m onye akpọte papa m onye nkụzi ya chọrọ ka nwa ya mee baptizim ee ga- nwere ike ime ya l'ụlọ ụka ya bụ iwu la ya nọ nga a sị ya na ọ bụghị iwu ịmara ya ji amụ nwa gị na mmiri chukwu ọ bụla o tozu etozu ọ bịa mụọ nwa la mmiri chukwu o ndị ya chọrọ ka ọ mụọ mee baptizim ọ kwa onye ọgọ mmụọ o, ọ kwa onye eze nwa ọ kwa onye ọdịnala mana ụmụ ya niile abịakwa mee ha baptizim my brother afụ m ihe niile nna m bụ the oldest catechist Onitsha Archdiocese and the Nnewi Diocese ya the longest served catechist catechist esi Ezenwa ebe ọbụla i je a gwa gị ya so ihe na gbasara ụka ma ndị niile ọ kụziri akwụkwọ mechaa bụrụ priest bụ bishop they consult him every day for me ịbụcha catechist ya nwa ihe gbasara ụka he was a classroom teacher ebe wee bịa bụrụ ọkpara ukwu obodo so adị m n'ụmụaka fụwela afụ ị na na wee fụgide wee ruo nke ụbọchị ụbọchị ya ihe a gwa gị bụ the truth ụka ndị ọcha butere agwụgo ndị ọcha alago nke anyị nọ bụ nke anyịzi ya ka anyị ji echiziri ihe onwe anyị echichi rere echiri ụlọ ụka na control ya by ourselves so o nweghị ga-agwa gị the truth a ka ịra isi na ndị ọcha buteziri ụka ndị ọcha ebutego ụka ha alago ị chọzie na a hapụzi ụka laba onwezi ekwere ala na onye ọbụla kwuchiziri ụlọ ụka maka ọsọ ọ na-atụzi anyị ụtọ ya ka a ji anọrọ that place ọ nyere anyị ife ka Chukwu gozie anyị n'aha jizọs amen daalụnụ
ndị be anyị unu anụnanụ ee a sị na nya wụ nni tọrọ ụtọ e wee gwa nwaanyị siri nni butekwa ya ụbọchị ọzọ ụfọdụ asịkwa na nya wụ nni tọrọ ụtọ e wee gbajekwa na restọrantị ee ebe a na-ele nni ahụ ka e golukwa ya ọzọ etu nwanne anyị nwoke si wee kọwa nya wụ na a kụziri ha nkụzi nke ndị ụka ha wee sị hei na nkụzi amaka biko kụzikwara anyị ya ọzọ anyị chọkwara ịnụ ọzọ ụfọdụ zokpuru ezokpu jekwa ka ha jee mụta ya na nzuzoro o nwere ife m jụrụ ndị na-agba mgba asị gbasalụ na e nyere anyị ife ụka n'ike o nwere ife m jụrụ ha m sị ha ndị ọcha ọ kwadoro si obodo oyibo bịa ebe a sọsọ ka ha wee lewe anyị ụka ka e mechaa alụ ewesịa na ụka kele ife mere ekwetaghị m na ndị ọcha ya-akwado si obodo oyibo ka ife ebumnobi ha wụrụ sọsọ ịbịa bunye anyị ụka ebe a m na-eche na o nwere ife ọzọ ha bịara ime ịtụtụkọ ife ọzọ gasị mana ha mechaziri sịkwa anyị nekwanụ okwukwe anyị o unu ọ chọrọ ọ maka ndị na-asị na e mere anyị ya n'ike ife ha mere n'ike wee nala anyị ife anyị nwegasịrị ka ndị ọcha bịa naa kele ife ndị be anyị kwesịrị ime ọ wụ na ị chọghị ife e bunyere gị i bupụkwa etu m si wee fụ ya kịta ma ị na-ekpe ụka ma ị na-eme ife omenala o sizi gị n'obi e, onye ọbụla topụtara etopụta nwere ike ịhọrọ ụzọ ọ chọrọ etu a ka anyị esi dịka m si ekwu egbe bere ugo bere nke sị n'ibe ya ebe nku akwaa ya etu o si wee dịzi kịtaa wụ ụzọ chi ị chọrọ ikpere ka ị ya-ekpere mmadụ aya agwa gị nke ị ya-ekpere ị sị na ị chọrọ ichigha azụ na omenala nke ịma ị sịkwa na ị chọrọ ịna-ekpelu ụka afụkwa m ya na ụka na omenala na-agba mgba ọkwa na ụfọdụ ndị aghọtaghị ụka emelụ ha omenala ee eh, mana i nee anya n'ife niile ị malụ nke dị mma ị họlụ ebe a ka m sị ka m pịachi okwu a afa m bụ Azụka Oje onye ọka n'okwu unu nụrụ onu ya wụ prọfesọ Stanley Ezenwa onye Ihiala mgbe ebe a ka anyị na-ahapụ na ya